a n'an so denkɛw a n'an ka sahaba ɲumanw amin o kɔfɛ k'aw fo ni silamɛya foli ye assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ko ala ka kisi kɛ aw ni ne an bɛɛ lajɛlen kan o ko tɛmɛnen kɔfɛ n y'a fɔ aw ye cogo min na aw balimakɛ n'aw denkɛ an'aw dɔgɔkɛ o de don mamadu ɲasa togola n'a diyara ala ye n tun ye layidu dɔ ta aw ye n ka video laban na an bɛ video mun publier k'o bila facebook kan n ko n bɛna video dɔ kɛrɛnkɛrɛn spécialement i n'a fɔ da ka mɔn silamɛya tɔgɔ la an bɛ bi ye ntɛnɛn ye lɛ dɔw ko a ma lundi le vingt trois cinquième mois deux mille seize hijira san ba kelen kɛmɛ naani san bi saba ani san wolonwula o sunkalo makɔnɔ tile tan ni wɔɔrɔ an b'o de la bi n'o ye ntɛnɛn ye o hukumu kɔnɔna la video dɔ bɛ n bolo ani kumakan dɔ bɛ n bolo ka kɛrɛnkɛrɛn ka di diɲɛ bɛɛ ma mun ye silamɛ ye mun tɛ silamɛ ye mun b'a fɛ ka kɛ silamɛ ye mun t'a fɛ ka kɛ silamɛ mun ye kafiri ye mun ye nanfigi ye o bɛɛ lajɛlen ta bɛ video nin na lɛtiri de don anw ko a ma bamanankan na ko bataki bataki ni ma kɛrɛnkɛrɛn ka datugu k'a bila ka taa diɲɛ bɛɛ ma n'a ser'i ka bonda la n'i y'i ka da yɛlɛ n'i y'a ye i b'a ta k'a lajɛ n'i y'i ta sɔrɔ a la i b'o ta n'i yɛrɛ m'i ta sɔrɔ a la i b'a bila yen i y'a sɔrɔ yɔrɔ min i b'a bila yen a dabɔlen don bɛɛ kama ni min y'i ta sɔrɔ a la o de don ni min yɛrɛ m'i ta sɔrɔ a la i b'a bila yen nɔ diyagoya tɛ n delila k'a fɔ aw ye ka kɔrɔ n ko mamadu ɲasa togola mɔgɔ caman bɛ n dɔn ni mamadu jara ye n yɛrɛ woloyɔrɔ la n dɔnlen don ni ɲasa ye mɛ o tɛ baasi ye n y'o fara ɲɔgɔn kan mamadu ɲasa togola o yɛrɛ de bɛ n ka adrɛsi bɛɛ kɔnɔ n tɔgɔ ye o de ye n y'a fɔ n ka video dɔw la san ba kelen san ba fila ani tan duuru tɛmɛnen n'o ye deux mille quinze ye o tɛmɛnen n y'a fɔ aw ɲɛna ko mamadu ɲasa togola n ko garibu don a y'i cɛsiri k'a fɔ k'ale bɛ i kun don juru dɔ la n'o ye kaso juru ye k'a bɛ wuli ka ala ka diinɛ ɲɛɲini mamadu ɲasa togola a m'a dɔn fɔlɔ a bɛ k'a ɲini halisa ɔ n y'a fɔ aw y'o la n ko gerebuw jigi ye karamɔgɔw ye karamɔgɔw ni gerebuw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se faamaw ma ka diɲɛ dilan parce que an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ma ale ko ale mantɔn na mɔgɔ fila de bɛ yen n'olu ɲɛna diɲɛ bɛ ɲɛ n'olu tiɲɛna diɲɛ bɛ tiɲɛ a ko karamɔgɔw ani faamaw karamɔgɔw de bɛ ala ta fɔ faamaw ye u b'a kɛ u bɛ jamana mara n'o ye jamana bɛ taa ɲɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔna la moru ɲasa ko ale b'i kan sama karamɔgɔ bɛɛ ma i n'a fɔ an ka sababu ɲuman osumani serifu madani hayidara an ka foli b'a ye ale mun ye wele bila diɲɛ bɛɛ ma diɲɛ silamɛ bɛɛ ko ale ye gerebu ye a bɛ ala ta lase a ni an'a ka nafolo ka welewele bila a kɛlen bɛ ka wele bila silamɛ bɛɛ ma diɲɛ silamɛ bɛɛ mali dama tɛ diɲɛ bɛɛ ale ka kumaw kɔnɔ n'a ye fɛn fɔ mun fɔcogo ma ɲa k'a y'a bolo minɛ ko maa kelen tɛ se ka ala ka diinɛ dɛmɛ a y'o fɔ dɛmɛmɔgɔ sɔrɔla la olu bɛ k'a dɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla la minnu b'a juguya mais ale y'a ka daga bɔ a da la a ko a ye n dɛmɛ ni n filila a ye n dɛmɛ ni n filila a ye n dɛmɛ ni n filila san mugan ni kɔ a bɛ k'o welewele da mɔgɔ ma kuma fɛ minnu y'u ni di ala ma u ni an'u ka nafolo fo ka taa sa olu de tugulen b'a kɔ jamiyatu ansaridini an bɛ foli las'a ma ale de ye alimami kɛmɛ duuru a faso kɔnɔ alimami kɛmɛ duuru k'u wele k'u ka na an ka jɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ kurana bɛ se ka ta cogo min na bawo a fɔra kurana kɔnɔ ko diɲɛ jamana tɛ yen maa si tɛ dugukolo sanfɛ n'i ma juger ni kurana ye k'i tɔgɔ ye ko kafiri o bɛ kurana kɔnɔ dinu indalahi ɛlisilamu ko diinɛ min bɛ ala bolo o ye silamɛya ye n'a y'i diya i b'a minɛ n'a ka d'i ye i b'a to yen diyagoya tɛ wa hadayinahu najidayini ala ko ale siratigɛ fila de da tilennenya sira ani filibanjiya sira k'i k'i ɲɛna ta o fila la ale de ye weleli da olu minnu k'u ye karamɔgɔw ye u ka na ka kuranɛ ta an ka juge ni kuranɛ ye silamɛ o silamɛ ko n'i ma juge ni kuranɛ ye k'i tɔgɔ ye ko kafiri ko ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ a y'o fɔ baasi tɛ o hukumu kɔnɔna la n y'a fɔ aw ye n ko ne ye geribu ye mamadu ɲasa tɔgɔ la ka bɔ baninkɔ Ne ka vidéo nin ani n ka nin kasɛti nin ni dɔw k'a ma ɲɛnafinbɔla a titre ye mun ye i n'a fɔ n'i b'a ɲini ko ka kafiriya ban film nin titre de y'o ye kasɛti nin titre de y'o ye ka kafiriya ban minnu bɛna a lamɛn ani minnu bɛna a filɛ n b'a ɲini aw fɛ n'aw ka jɛ n b'a fɔ aw ye n b'a ɲin'aw fɛ n'aw ka hɔrɔnya ye a n'aw ka silamɛya a n'aw dalen don ala min na ni n ye fɛn fɔ mun fɔcogo man ɲi a y'a kɛ ala kama a ye n bɔ fili la n bɛ to n ka serifukɛ fɔ a y'o de fɔ n fana b'o de fɔ ni n ye fɛn fɔ min fɔcogo man ɲi a ye sira tilelen yira n na n bɛ tila k'o sira tilelen kelen yira minnu t'a dɔ la ani minnu bɛ k'a ɲɛɲini ne yɛrɛ bɛ k'a ɲɛɲini maa si tɛ se k'a ɲɛ dɔn n'a ma ɲɛ f'i ye mun fɔra n ɲɛna n bɛ k'o de fɔ n ye mun mɛn aw karamɔgɔw yɛrɛ la n bɛ k'o de fɔ aw ko ala ye mun fɔ a n'a ka kira ye mun fɔ a hakili tora minnu na n'olu mara n kunkolo la n bɛ ka olu de fɔ ni hakili ma to min na n da tɛ se o ma maa kelen t'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ fɔ n b'a bɛɛ tiɲɛ n'i ko i b'a bɛɛ dɔn k'i b'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ maa kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn ne ko n ko ne ye geribu ye n b'a fɛ ka ala ka diinɛ lase n bɛ mun dɔn kalanbaga ye mɔgɔ fila de ye dɔnnibaga ye mɔgɔ fila de ye mun sigila papiye kunna k'a kalan ani min fɔra i ye i ye mun mɛn mɔgɔ minnu y'a lamɛn n'a tora a hakili la ani mun sigira papiye kunna k'a kalan dɔnnibaga y'o maa fila de ye o ko maa fila de bɛ yen karamɔgɔ de y'o fɔ an ye k'o de kan ka lamɛn n'olu bɛ kuma ko maa mun yaalala maa mun kalanna ala ye si di maa mun ma ko n'olu bɛ kuma k'u bɛ lamɛn a ma fɔ k'u ta bɛ kɛ dɛ k'olu bɛ lamɛn u ka kumaw la hikimaw b'a kɔnɔ kuma minnu bɛ se ka tɔmɔ ka baara kɛ n'a ye olu b'a kɔnɔ mais a bɛɛ tɛ olu b'a kɔnɔ ne ka bataki ani n ka lɛtiri n ko n b'a lase bɛɛ lajɛlen ma ne b'a lase fɔlɔ fɔlɔ o ye karamɔgɔw de ye n bɛ fɔlɔ olu de la karamɔgɔw nin y'aw denkɛ kumakan ye n b'a fɛ ka n ka kuma daminɛ kuma daminɛ ye mun ye aw de bila mɛn ala plasi la diɲɛ kɔnɔ yan nɔ kira taalen kɔfɛ karamɔgɔw de kan ka dulon kira nɔ na olu de bɛ kira taara ka minnu to yan nɔ olu de b'o ta k'o fɔ mɔgɔw ye a ye taa nin fɛ nin ye sira tilelen ye a ye nin bila nin ye sira jugu ye o de b'i se tiɲɛni ma nin de b'i se ɲani ma A ye taa n'o ye o hukumu kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi silamɛya kɛra ɲuguntɔfɛn ye a kɛra maloyafɛn ye minnu b'a fɛ k'a ɲini k'a dɔn n'olu yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ni ala ka kanda ma n'u dusukun na silamɛw ye ɲɛna tɛ silamɛya kanu don u la silamɛw ye ɲɛna n'u kɛcogo n'u jogo tɛ silamɛya kanu don u la silamɛw yɛrɛ y'u ka diinɛ feere ka tugu sitana nɔfɛ ala ye mun daga o ye mun ye an bɛ sunkalo makɔnɔ de la sunkalo natɔ don kaloba naani min ala y'a ko fɔ arajabakalo sunkalo makɔnɔ sunkalo selicinin kalo nin kalo naani de la minnu tɛ silamɛya la olu de kan ka ɲɛbɔ silamɛw fɛ nin kalo naani de la minnu ka limaniya fanga dɔgɔyalen don olu kan ka limaniya nin kalo naani la k'a da mun kan silamɛya nana de an karamɔgɔw ye mun fɔ an ye ko kira y'o fɔ ko ala y'o fɔ a ye

danfɛn bɛɛ ka hinɛ kafiri b'o la silama b'o la baganw b'o la jinɛw b'o la ko danfɛn bɛɛ hali mɛlɛkɛw bɛɛ b'a la ko danfɛn bɛɛ ka hinɛ ko muhamadu cira o kama o fɔra anw ye dɔw y'a minɛ olu dara a la dɔw banna a la minnu dara a la normalement ni o kuma nin ye tiɲɛ ye olu man ka ɲɛbɔ diinɛ wɛrɛ si fɛ olu man ka ɲɛbɔ maa wɛrɛ si fɛ dugukolo sanfɛ olu jogo n'u kɛcogo o de kan k'a to minnu banna la olu ka nege u nɔfɛ aw de y'o fɔ an ye k'a cira danfɛnw ka hinɛ kama sunkalo de nana de jurumu yafa kalo don bonya ɲini kalo don dɔnni ɲini kalo don jurumuyafa kalo don limaniya kalo de don o kɔnɔna la aw karamɔgɔw a y'a kɛ ala yɛrɛ n'a ka kira kama dɛ aw yɛrɛ da ye min fɔ anw kunfinw ye a y'a k'o yɛrɛ kama koyi hɔrɔnya min n'a y'o da n'a y'o fɔ an ye a y'a k'o kama a yɛrɛ ka hɔrɔnya kama a ye segin a kɔ a ye sabali aw bɛ ka diinɛ feere ka diinɛ feere cogo di aw ko k'a ka kira cira de ko an ka kira de cira ko hinɛ kama aw bɛ ka sunkalo kɛ mɔgɔ gosi kalo de ye arapɛriw b'a fɔ la anw yɛrɛ minnu ye kunfinw ye anw ɲɛma la a bɛ k'o de kɛ e b'a fɔ mɔgɔw ye a ye ɲumanya kɛ karamɔgɔkɛ e b'a fɔ ten ko a ye ɲumanya kɛ e bɛ mɔgɔw nɛgɛn ka na de ko a ye ɲumanya kɛ ka tila ka na mɔgɔw nɛgɛn tuguni ko fɛn dɔ b'e bolo ko ni sunkalo tɛ k'o tɛ sɔrɔ maa ye nin piri na i bɛ piri dɔ fɔ ko ni sunkalo tɛ k'a tɛ sɔrɔ maa ye nin na ne m'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ don i bɛ ka nɔgɔya k'u ye mɛ o e ka kira tun b'o kɛ wa n b'i ɲininka ɛsike e ka kira tun b'o kɛ wa dɔnni min b'e bolo o tuma o tun tɛ e ka kira bolo wa a tun b'i ka kira bolo i bɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin ye bi se fɛn o fɛn b'i ye dɔnni fɛn o fɛn b'i la a bɛɛ minɛna ka bɔ an kuntigi de la kisi ni nɛɛma b'a ye mɛ cogo di aw ko k'aw bɛ ka kira ladege a ye tɔɔrɔ minnu kɛ a ye ɲɛni minnu kɛ aw ko k'a t'a fɛ k'o ka da aw kan karamɔgɔ min n'a ye waajuli kɛ nafigi minnu b'a ka jama na kafiri minnu bɛ yen olu mana kuma min f'e ma e k'o ti ko e fari fɛ k'e bɛ ka kira ladege i ye nkalon tigɛ karamɔgɔkɛ walahi i ye nkalon tigɛ ala kulo bɛ n kana ne y'o fɔ aw ma mun f'an ye n t'o fɔ fiyewu aw yɛrɛ da de y'o f'an ye ko maa maa i ko i bɛ kira ladege kira a nɛnina a fɔra a ma ko fatɔ don kira kɛmɛ saba ni tan ni saba cɛ kelen t'a la min m'a faso bila tɔɔrɔ fɛ ɲani fɛ o maa tɛ kelen kira kɛmɛ saba ni tan